Ladies and gentlemen, amayi ni abambo, lelo tiuzanepo zoona pano. zoona zokhudzana ni nkhani yokonda dziko lathu. Chilungamo choyamba n'chakuti sitinganene kuti tikukonda dziko lathu ngati sitikutengapo gawo pa ntchito yokweza phindu lomwe dziko lathu limapeza pogulitsa zinthu zathu ku mayiko ena. te wina asakunamizeni kuti mdziko muno mulibe ndalama dzanadzanali banki yathu yayikulu ya reserve bank yatulutsa ripoti yotchedwa national payment systems report kapena kuti ripoti ya njira zomwe Amalawi mukumagwiritsa ntchito potumizirana ndalama zolipira zinthu zosiyanasiyana. Koma ndalama zutchulidwazo eh, ngati nzamasewera Akutitu chaka chatha chomwechi, ndalama zimene Amalawi mwakwanitsa kutumizirana kudzera Airtel Money ndi tnm Mpamba zinakwana K19.5 trillion. sitikuti ma miliyoni tukoma kapenanso ma biliyoni ayi koma ma triliyoni lipotilo lanenanso kuti chiwerengero cha amalawi omwe mukumatumizirana ndalama kudzera m'mafoni Chakwera kuchoka pa 12.7 million kufika 16.2 million ndiye ngati bajeti ya boma chaka chino yomwe aphungu a nyumba ya malamulo avomereza kumayambiriro a mwezi uno kumathero a mwezi watha yoyamba mwezi uno bajetiyo Ngati budget yo ndi 8 trillion kwacha zikutanthauza kuti ndalama imene ikadali imeneyi ikadali kutalitali ndi 19 trillion yomwe ikumangozungulira mmafoni ndi mmatumba a anthu chaka nchaka. Nanga tikaphatikizapo ndalama zimene amalawi ena takupatsani kudzera ku neef? Nanga tikaonjezapo ndalama zimene amalawi ena takupatsirani kudzera mapologalamu a Agcom? Nanga tikaphatikizapo ndalama zomwe amalawi ena achinyamata mwalandira kuti mupeze mwayi wopita ku university? Anthu omwe mmbuyo monsemu samadutsa 10,000 Koma pano padadutsa 30,000 chilowere ine m'boma. Nanga tikayikaponso ndalama zimene Amalawi ena takupatsani kudzera mapologalamu a Mtukula Pakhomo, cash transfer, nanga tikaphatikizapo ndalama zomwe Amalawi apantchito mukulandira ngati malipiro, Nanga tikaphatikizapo ndalama zomwe amalawi omwe mukutsatsa malonda osiyanasiyana mukupeza mukagulitsa katundu wanu, tikaikapo ndalama yomwe ena mukulandila ngati rent kwa ma tenant anu, Nanga tikaikaponso ndalama zimene andale a zipani zotsutsa akugawa m'midzimu kuti agule mavoti a Amalawi. n'cholinga choti Amalawi aiwale zoipa zomwe anachita m'mbuyomo komanso zoipa zomwe akumachita, kumachita kulengeza pamsonkhano kuti achalira kudzachita zimenezo akalowa m'boma. ndikutitu zoti mmalawi muno mulibe ndalama si zedi chilungamo chake nchoti ambiri a ife tikapeza ndalama sitimapanga nazo zooneka Choonadi n'chakuti ambiri a ife tikapeza ndalama timangosakaza, kenako tikasakaza kandalama pa zinthu zosapindulitsanso ayi, kandalama kaja n'kutha, tiyambe kukopeka ni anthu azipani zotsutsa akamangozungulira m'midzi ni m'matauni kunamiza Amalawi kuti Chakwera ndi amene akukusaukitsani m'Malawi. makosana tiye tiziuzana zoona sabata yathayi ku chinkhoma kunali chimwemwe chodzadza tsaya pakati pa alimi a fodya chifukwa cha mitengo yomwe Tinawamenyelera nkhondo kuti ayipeze. Koma komweko upeza kuti wena atenga ndalama yomwe apezayo nkusakaza ngati amva kuti dziko likutha lero lomwe. Mpaka kupezekanso kuti alibiretu kalikonse. pambuyo pake nkumakopeka ni mbava zotsutsa boma zikamanjanja pa msonkhano kujama za ine akuti ati anditulutsa mboma Koma kunena kwa anduna athu azamalonda ndi mafakitale, muuzane meko kuti zoti munganitulutse m'boma pakugwiritsa ntchito mabodza will never, never, never happen. aMalawi anzanga ndikunena kuti munthu amene amakonda dziko komanso banja lake sangatenge ndalama yomwe wayipeza nkumangoyisakaza Munthu amene amakonda dziko lake komanso banja lake amatenga kangachepe wapezako n'kupangira zinthu zoti ziwonjezere phindu la kandalamako kuti ndalamayo ibweretse ndalama zinzake. Nikuganizira mabanja awiri kumudziko. omwe tinawapatsa mtukula pakhomo okwana 85,000 kwacha. Banja limodzi linatenga ndalamayo n'kusakaza mpaka kutha, pamene linalo linaganiza kuti lidzimane n'cholinga choti agule zinthu zobweretsa ndalama zina. Pano. Banja linasakaza lija likadapemphabe boma kuti aliphule pamoto wa umphawi pamene banja lomwe linaika ndalama yawo mu zinthu zobweretsa phindu lija pano likumapeza phindu lokwana 100,000 pa mwezi kudzera ku bizinesi yomwe adayambitsa. Banja loti linkapeza 5,000 kwacha pa mwezi mmene ine mmalowa m'boma koma pano akupeza 100,000 pamene banja lija lina lija

kuti timakonda dziko lathu? Njira yoyamba kuonetsera chikondicho ndi kusiya khalidwe losakaza ndalama zomwe tikumapeza. Tikonde dziko lathu potenga ndalama zomwe tikupezazo nkugwiritsa ntchito pa zinthu zobweretsera phindu pakhomo pathu ndi mdziko mwathu. tere awa va coca-cola coca-cola vatibweretsatu pano amenewa nchitsanzo chabwino pa nkhani imeneyi kampani ya coca-cola Imapeza ndalama kudzera malonda ogulitsa zakumwa. Koma akagulitsa n'kupeza ndalama, samangothamangira kusakaza. Amakhala pansi n'kuganizira njira yoti ndalama imeneyo ibale ndalama zinzake. Nkumbukira zaka ziwiri zapitazo tikukambirana na akuluakuluwa nkukoza mapulani wakuti kuno ntchito yawo akuzilize n'chifukwa chake lero tikutsekulira PET line imeneyi poti iwowa apereka chitsanzo chabwino cha zomwe tikufuna tonse Tiziganizira tikapeza kakhobidi. Iwo aonetsa kuti mfundo ya industrialisation yomwe ndi nsanamira yachiwiri ya Malawi 2063 Vision anaimvetsetsa. Imeneyi ni mfundo yomwe imakamba za kufunika komagwiritsa ndalama zomwe tapezazo n'kumangira mafekitori omwe aziwonjezera phindu la ndalamayo kuti ibale ndalama inzake. Ndiye ife a boma Tinaika kale ndondomeko zonse zoonetsetsa kuti aliyense amene akufuna kutenga nawo gawo pa ntchito yokweza phindu la ndalama zathu kuti ayende mofewa, tinazikhazikitsa zimenezi mu National Export Strategy, NES2. Koma ndondomekozo. Zimafunika kumawerenga n'kuzigwiritsa ntchito ngati mmene akuzigwiritsira ntchito anthu a Coca-Colawa. Osati ukawerenga chinthu patsiku ndiye kuti wawerenga ma status a mtopola pa social media ayi. Kumawerenga zenizeni zokweza dziko lino. Malawi ukonda ma policy abwino nkumakhazikitsaso wena pamwamba pa wena koma kumangoziunjika osazitsatira osaziwerenga koma kungotaya nthawi pa zinthu zachabechabe khalidwe limenelo sikukonda dziko lako. Tiwerenge zopindulitsa dziko lathu kudzera njira yokhazikitsa ma factory omwe akuonjezera phindu ku zinthu zathu kuti zizigulidwa ndi maiko ena pa mitengo yokweza miyoyo yathu. So, to the leadership of Coca-Cola Beverages Malawi,

Tiyeni titengerepo phunziro. Ndalama zikumangozungulirazi m'mafoni ndi zomwe zikulowa ndi zomwe zikulowa m'ma bank akauntizo sizodyera. Nkhaliro zodzipepesa tsiku n'tsiku. Koma ndi mpamba wopezera zinthu zowonjezera phindu la ndalamazo kuti zibale ndalama zinzake. Ndiye tikamangosakaza ndalamazo, umphawi ndi ulova sungathe ayi. Koma naineyo, naineyo pano ka ndalama za NEEF, ndalama za Agcom, ndalama za ma student loan, ndalama za mtukula pakhomo ndi zina. Sindisiya kukupatsani mpaka 2030. Koma zili ndi inu. Zili ndi inu kusakaza ndalamazo kapena kupangira za phindu kuti chitukuko cha moyo wanu chipite patsogolo.

pano chimene chikuchitika ndichonena kuti ayi kumene tafikako ndi kumalechereche pa pulogalamu yakuno kukanengo ku coca-cola company nde pamene president wa dziko lino dr lazarus chakwera wamaliza ndithu kulankhula pano amatoletsa zithunzi ndi akuluakulu osiyanasiyana ochokera ku kampani imeneyi ndi ena tikudziwa kuti kwachitika mwambo ngati umenewu ndi mbiri ndithu kuti ayi kwachitika ndithu mwambo ngati umenewu

ndi mmenetu wayendera mwambo otsegulira makina atsopano opangira zakumwa omwe akuwatcha pa chingerezi mwachidule PET line kukanengo mu mzinda wa lilongwe ndipo tu president wa dziko lino dr lazarus chakwera ndi amene tu watsegulira ndithu mwambo umenewu timakamba zonena kuti ayi

akwere galimoto kuti tsopano achoke kuno ku coca-cola uh, beverage company kumene kuno ku kanengo kuti tsopano apite ku nyumba ya boma koma unali mwambo wochititsa chidwi kwambiri president atafika pano anayenda ndithu kupita mu warehouse kumenetu ayikamo makina amenewo atsopano

kwa katundu ameneyu kuonjezekera kuchoka ah, pa 32,000 cases imene amapanga ah, nthawi imene ah, amenewa ndi ma soft drinks amene amakhala ndithu ma plastic ati amapanga 22 32,000 cases nde kupita chitsogolo akuti zakumwa zimenezi apanga ndithu zochuluka nde titero kuti kuulutsa kwathu kuchokera kuno ku kanengo tisiyire pomwepa pamene tu mdipiti wa galimoto za president ukuchoka malo ano ndithokoza anzanga onse amene timagwira ntchito kuno ku kanengo ine ndi khadija lapukeni ndikubwezereni ku blantyre